ndiye kunapezeka zoti nditagona usiku ndinalota munthu akundiuza kuti tayang'ana uku kumadzulo uku si kumadzulo ndiye ine ndinayang'ana kumadzulo kuja nditayang'ana kumadzulo kuja kunalembedwa mawu onena kuti nthawi yatha koma mawu aja analembedwa mu chizungu mawu akulu ndithu lemba lalikulu linayima m'malere kuti nthawi yatha koma mawu aja anali mu chizungu ndiye ine nditachita chidwi kumene kuja ndinakhala ngati ndayamba kunjenjemera ndinayamba kunjenjemera ndinayamba kunjenjemera nditaona mawu aja ndiye mawu aja atadzazima kuseri kwa mawu kuja ndinaona ng'anjo ya moto gahena asisi tu anali gahena ndiye mundimve ineyo mwina nthawi zambiri ndakhala ndiye mumadziwabe chinthu ukakhala kuti umangochimva kuti anthu ena amaona anaonetseredwa ndiye iwe ukamachimva chinthu chija umachimva mopepuka kuti ha basi akuti kuli gahena koma asisi gahena ndaiona usiku gahena sizocheza asisi gahena sizocheza mawu aja atasowa okuti nthawi yatha asisi gahena imalilima ndipo akamanena kuti gahena yalilima ikumamveka ndi mkokomo wake ine mkokomo wa gahena usiku ndauona ndi maso anga ndiye kunapezeka zoti gahena ija inakhala ngati yamba kukula imakula nkumadya anthu kumamiza mwa njira ina chifukwa chokuti imamiza anthu ndiye imakhala ngati imabwera kuchokera kumadzulo uku imabwera gahena ija imakula koma ikumveka ndi mkokomo ndiye imamiza anthu imati ikangokhala kuti yafika papali anthu imamiza ngati kuti mwa njira ina ikukula koma anthu akupsa asisi ku gahena asisi anthu akupsa ine ndaona anthu akupsa anthu akulira anthu ali mu moto moto osazimitsika akamanena kuti gahena anthu tidzakamira mu gahena kulibe kuti ukhoza kutulutsa chala chonchi kulibe kuti mphuno zonse china chilichonse gahena chimakhala kuti iweyo chako china chilichonse chili mu gahena asisi gahena ndayiona ine usiku ndiye zinapezeka zoti ine ndinali ndi tiana tiwiri kamwana kena kakhanda ndinabereketsa vayi ine ndinabereka mwana wina ndiye ndinambereketsa vayi mwana uja mwachanguchangu inenso kumbereka ndiye ndimeka ndinadzaona ndikuthamanga kuchipinda kwanga ndiye ndinakatenga madoveti awiri ina ndinampanisa vayi kunkhwapa ina ndinapana ine ndikumanena kuti tiye kuti zipita tithawe ona anthu akuthawa koma asisi kunali chimpwirikiti ndipo sindikudziwa kuti ineyo ndingafotokoze kuti chani ndinalakalaka mwina usiku omwewo ndikanabwera kudzakuuzani mtima wanga ndinakhumba nditatuluka ineyo kwathu kucha usiku koma akamanena kuti anthu tidzathamanga uku ndi uku kudzakhala kuombana mutu mitu pa tsiku lakelo mkwatulo ukadzakhala kuti wachitika asisi zinali zoopsa tili mkatikati mwa chimpungwepungwe momo lapcha inachitika anthu ananyamulidwa anapita asisi ine ndinatsala ndinakuonani mama vera mutatsala ndamuona vai atatsala ndinambereketsa mwana vai ndamuona ine pemphero kutulo atatsala mwana wanga ndaona ine ana anthu atatsala azimayi kunali kulira azimayi ana kumbuyo kunalibenso kuti atabambo ali kuti amayi ali kuti ana ali kuti asisi zinali zoopsa nde tinadzafika ngati pena pake tinadzafuna titenge minibasi nde minibasi ija tinakwera naye driver anatabalalika amangoyendetsa samadziwa kuti kodi driver akupita kuti sanakudziwe kumene amapita ndiye kunali kulowa kudzimadzenje koma minibasi ija idzapendama kunali chisokonezo pa dziko lonse lapansi ndinaona ine anthu akufa anthu akungodzifera sisi anthu akungodzifera ndinalota ine ndachita kuwaona madzi akuuma madzi anauma sisi kunalibe chokumwa ine kwaona amayi ena akutambasula dzithaphwi kuti mwina mwake pansipa apeza madzi ndiye ine nkudzafika nkuwagwira chonchi ndati musavutike chisomo chapita pamenepo sipangapezeke madzi limbani mtima kwaona ine ena ngati kuti anafera mu mtsinje ndi dzithaphwi zike zinakhala ngati zakwirira amayi apo ukasakatula madzi nkumakasakatakula dzi- dzimatupi dza anthu asisi zinali zoopsa ine ndinazizwa ndalira usiku zinali zoopsa zomwe ndaziona ino usiku nde asisi kunapezeka zoti kunali anthu kuthawa minibasi yatitsitsa kumaona kuti driver uja palibe chimene akutichita choti atithandize nde ndi pamene pajatu ine ndimayiona ng'anjo ya moto ija ikukulirakulira ndiye ikumveka ndi mkokomo inu moto umakuti koma inu mkokomo wa moto woopsa koma anthu amapsa mkatikati mwa moto umu ndiye ine kunali kuti ndikamathamanga ndimugwire vai ali ndi mwana wina kumbuyo ndikamathamanga ndimugwire vai koma sizinatheke kenako kunapezeka zoti timakhala ngati timakwera phiri kuti mwina mwake ku phiri kuja moto uja usatipeze nde ndimati ndikagwira udzu uwu ndikukwera phiri udzu uja umazuka ndikagwira udzu nde ti ndi mayi anga muli pambuyo vai ali pambalipa koma kunali chinabalabalalabalala wa anthu kenako tikufika ngati chapakati pa phiri muphiri muja munadzatsika munthu munthu uja anavala mkanjo wa waiti nkhope sadandionetsere nde anadzanena kunena kuti ngati moto uwu ndawuyatsa ndi ineyo moto usuzima zinalitu zoopsa ndikatitu zinali zoopsa ndiye mumve akuti moto uwu ngati ndawuyatsa ineyo koma moto uwu sukutani kodi sukuzima ndiye mzimayi wina anakangana anangopezeka mwadzidzidzi ndi madzi mbotolo lobowola kutsogoloko ndiye ine ndikumamuuza tazimitsani moto tazimitsani moto moto uja anawuzimitsa moto uja nkukapezeka zoti wakolera koma sisi zinali zowawa ndipo zinali zoopsa nkudzafika pamwamba pa phiri paja nkudzaona ngati muli chiholo muchiholo muja ine nkudzalowa ndili pekopeko ndikudzaona kuti muholo muja ndi moopsa mulibe wina aliyense ndikudzakhala ngati ndikubwerera ndikudzayambanso kuthawa ndinadzapezeka zoti vayi ndasokonekerana naye ndayamba kulira mwana wanga wathawira kuti vayi nanga mwana uja akafuna kuyamwa vayileti apanga naye bwanji ndiye ndinalira pamene paja ine kulira mosweka mtima ine kulira ndili mkatikati molira pakamwa panga pomwepa nkudzayamba kuyankhula kuti Oh, ndatsala pa mkwatulo chifukwa choti sindinabwezeretse pamenepo inunso munalowera kwanu sindinakuoneni vayi wabereka mwana walowera kwake sindinamuone nkukapeza kuti ndinakafika mu chinyumba china ndinali na munthu osowa mtendere ndikumanena kuti ha ndiye ndikabwezeretsa kuti nanga anthuwo ndiye ndikapeza kutiko ineyo oti ndabwezeretsewo ine ndiye ndi- ndinasowa chochita ndinabalalika ndipo ndinathodwa ndikati kuthodwa nde mumve koma ng'anjo ya moto ikubwera koma mwachimkokomo molilima mwamphamvu anthu akumizidwa mu moto akamanena kuti khomo ndi lopapatiza ku Luka 13 vesi yake ya 22 amakamba za khomo lopapatiza akamanena kuti khomo lopapatiza ndi lopapatiza anthu tidzakalowa mwachisomo ndipo akama ndipo ine ndachitoyankhula mawu onena kuti tima anthu timakuyankhula ngati kuti kupulumuka ndikophweka koma kupulumuka sikophweka ayi anthu takhala timayankhula aya zachifundo zomwezi tidzakalowa kumwamba ineyo ndaona anthu ineyo chigulu cha unyinji chitatsala pa mkwatulo sichinapite khomo ndilopapatiza ndipo ineyo ndinakhulupirira mawu amene amanena kuti oyitanidwa ndi ambiri koma osankhidwa ndi ochepa ineyo ndakhulupirira usiku ndaziona ndi maso anga mavumbulutso a anthu ndimamva anthu akamayankhula za gahena anthu akamayankhula za mkwatulo anthu akamayankhula za chiyani koma asisi si zophweka ndi zowawa ndipo ndi zopweteka ndipo akamanena kuti kutsala pa mkwatulo ndi chinthu chowawa asisi ndi chinthu chowawa si chinthu chamasewera ndalira ine kutulo kosowa chiyembekezo akamanena kuti tidzalira mopanda chiyembekezo tidzaliradi mopanda chiyembekezo ndipo ndi zoona ndiye ndinakalowa mnyumba mwina mwake ndili wefu wefu wefu ndikulira ndatsala sinabwezeretse vayi ndambereketsa mwana mwana walowera naye kuti nanga akapanga naye chiyani kunapezeka zoti mmemu chagulu ndi mlamu wanga devi naye atatsala pamkwatulo ndikumuona devi atameta mbali mbali mwatayika seda yake atati ntatsitsirine kudzamuyang'ana devi ndati mayi ine devinso watsala ndiye dziko limadzakhala ngati likuchita bata ndaona ine azimayi ali akaliakali ena akuyankhula kuti mawivi athuwa ndi amene atitsalitsa aliyense amanena chake chimene chamutsalitsa ndaona ine amayi ena atavala mpango koma mkati mumuli wivi akunena kuti ndatsala ine chifukwa cha wivi yanga devi mayi ake akumpatsa sima ya nkhuku itakazingidwa devi akuwauza mayi ake kuti amayi nthawi ino siya kudya chakudya sichingakome tatsala basi mwina anthu mkwatulo timauphweketsa akamanena kuti kutsala pa mkwatulo ndi zoopsa mwina anthu timaphweketsa khomo ndilopapatiza tiyesetse mmene ife tingathe tikalo tikalo mwina anthu timaphweketsa tikamaona pa dziko pano koma china chilichonse sichinakome ndaona ine kudya kusakukoma maduveti amene ndinakwapatira ine kuti ndikafunditse ana tikakapuma kunalibe kupuma sisi kunalibe kupuma asisi kunalibe kupuma kunalibe kupuma sisi kunali kuzunzika anthu kunali kuzunzika anthu kunali kulira mopanda chiyembekezo anthu kunali kulira asisi ndimazitenga zopepuka ine koma ndi zoopsa ndaona zoopsa ine asisi usiku ndaona zoopsa gahena ilipo ndipo anthu tidzatsala chifukwa cha timachimo timene ife tikuphweketsa kuti sitinga- tikalowa kumwamba amwali kumwamba sikukalowa zamasewera kukalowa kumwamba sizophweka sisi ndi zoopsa anthu timaphweketsa kukalowa kumwamba timaona ngati tikalowa mwa chisomo chisomo ndi nthawi imene ife tili moyo tilape ndi pamene kuli chisomo chisomo kulibe aliyense amanena chimene chamutsalitsa aliyense amafotokoza ndatsala ine chifukwa chakuti zimene ndaziona ine usiku asisi madzi tikumwawa ndi mtendere chakudya chimene tikudyachi ndi mtendere tikumavala mmene tingavalire kumavala mmene dziko lapansi likuchitira ndi mtendere tikumamva mauthenga ifeyo otidzudzula kuti mwina tisinthe machitidwe athu tikumaona kuti ifeyo mwina sitingakhale popanda kupanga zimenezozo